Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program osiyana siyana zochitika dziko lathu lino la Malawi. Timavumbulusa zinsinsi zobisika. Timabweresa nkhani zosiyana siyana pano pa Lahiri K TV. Tapangani like komaso osayiwala kupanga subscribe.
A mcp akupangabe ma plan awa ndi awa oti zisankho ziberedwe komabe diso lathu lili konko. Ifeyonso aku Mulanje tikuyang'ana kumeneko moti panopo mmene ndikufotokozamu ndikunena inezi ndi zoona zokhazokha. Machine a Smartmatic ku Lilongwe anathawisa kumene kumagadira nyamata wina ake a Boni Kalindo pakati apa anafotokoza kuti ku area kaya chani paja kunali machine amagadira nyamata wina machine aja anasamutsidwa ena ali ku Dowa Ena ali kunyumba kwa Babu Khamisa ku Luchenza. Every weekend, Andrew Mpesi, Anabel Mtalimanja, Mphatso Sambo, Chimwendo Banda, Jessy Kabwila, Colleen Zamba ndi Azikhale Ng'oma every weekend amapita kunyumba kwa Babu Khamisa. Anthu a ku Luchenza. Ndikukupemphani mukhale tcheru ndipo mukhale tcheru ndipo ku Luchenza sigawa ma sweet nyumba imeneyi ikanangoyatsidwapo basi ikanangoyatsidwapo chifukwa anthu akumwera akuzunzikaso kwambiri chifukwa cha boma limeneli kufa ndi namondwe zambiri zochitika njala sakusamalidwa. Ndiye anthu aku Luchenza musalolere kunena kuti anthu awa achoke uko kusunga machine a smartmatic kunyumba kwa Babu Khamisa never. Pangaponi kanthu anthu aku Luchenza. Ndimakudziwani bwino bwino simagawa kamba inuyo ndiye simagawa kamba. Simasekerera zopusa. Magalimoto akadutsa akamadutsa awa kuwagenda kuwaphwanya magalasiwo. Ya Andrew Mpesi, Anabel Mtalimanja, Mphatso Sambo, Richard Chimwendo Banda, Jessy Kabwila, Colleen Zamba ndi Zikhale Ng'oma every weekend amakhala ali kunyumba kwa Babu Khamisa kukonza apa ndi apa ndipo ndikupasirani dzina la munthu wina amene munthu wina amene wapanga install anapanga install machine amenewa dzina lache ndikupasani ndione pa chati pa ma message ake bwino bwino ndione pa chati pa ndikupatsani dzina la munthu amene anachita install machine amenewa anamkwatira paja ndani dikirani ndikupasireni posachedwapa Yeah. Ah, nasiyira panjira anapanga install machine ndi patrick kanjirika anakapangira install machine yawo amene wa smartmatic kwa simbi phiri ku area 49 ndipo ndiyenso anatsogolera timu yonse amene ya it patrick kanjirikayi Amagwira ntchito ku Zambia ku Multichoice ameneyi Patrick Kanjirikayi komanso wagwira ntchito ku chani ku Liquid Intelligence ku Technology anakwatira Tapiwa Mwanza wa ku Lusaka panopa amakhala ku Airwing. amene anapanga install machine a Smartmatic amene anapangira machinewa install kunyumba kwa Simbi Phiri Patrick Kanjirika amene ndi amene anapanga zonsezi ne pano machine aja anasamusako ali kwa Babu Kamisa weekend ina iliyonse amapita kumeneko achina Colin Zamba a Zikhale a Jessy Kabwira, a Chimwendo, Andrew Mpesi amapita kumeneko every weekend ndi anthu a Mulu tcheza musagawe Kamba ayi paja ati mabutsa mototu ubutsidwe basi eya akungochita spark pena pache basi aphulika amenewo Ni subscribe pano pa Lahiri KTV kuti tizikupatsirani nkhani zosiyanasiyana lahiri ktv si ya chipani china chilichonse ndi bungwe la lokha longo oziyimira pa lokha sitimathandizidwa ndi chipani cholamula kapena chotsutsa tilibe udani ndi mtsogoleri wina aliyense omwe ali kunja kwa boma kapena kulimbikitsa uchigawenga ayi ife sitipanga zimenezo ife a lahiri ktv sitisapota chipani china chilichonse timalemekeza atsogoleri a dziko lino la malawi lahiri ktv ndi wireless mbambande ipangeni follow